kose kubwe wapusi kose kukose uku ineyo you know what i was at my friend's house you know ndili kumene kuja "Hey, akuti te iwe Ah, kuli nkhani Au- ndati nkhani yake itiyo ndisamalongosola akuti a uku uku ndati okay chabwino ineyo what happened ndisamufurukuza bwino bwino eti nde ineyo ndachita chothawa kwa nzangako ndathawako kubwera kuno kuntchito kwathu kuti ndifufuze kuti what is happening Ah, ah. ndakwera tu njinga ya moto kuti ima ndikuonetse ndakwera njinga ya moto ineyo ima ndikuonetseni

ino si yomakamba zinthu zoti zinthu zoti zamavuto zomalangizanazi basi tizikhala tikukamba zinthu kuti e kuno kuno iya pano pe- ngati mufuna zolangizana mukhoza kunyamuka kukaonera mavidiyo ena olangizana koma if you want entertainment zinthu zongosangalatsa come here kwa Tamia kaya mufuna kuseka mumaseka kaya mufuna munditukwana munditukwane tukwanani mwaufulu kaya mufuna mutani panopa panopa pali ufulu woopsa pano ufulu wa pano wa Tamia Ja iya pali nkhani pali nkhani uh, ya anthu enanu mungoona Kell Kay akutrenda Kell Kay is trending yeah the guy is trending and ineyo panopa ndimapanga target anthu otchuka chifukwa choti nkhani za anthu otchuka zimatrenda so ukakhala zoti ndi wotchuka whatever you are doing kuti waphula scandal pano ndimanena pano- ndimakamba pano chifukwa ndi ntchito if you don't like it go and report ku polisi chifukwa chokuti you can go to court and sue me because once you bring yourself on social media pamalo poti pali gulu pali mentality osiyanasiyana you need to handle the fame handle the fame because tamia ja is also famous alright yeah so kyokyo akupanga like kyokyo is trending right Nu- mungoona mapictures a Kell Kay anthu ena akuyankhula izi ena akumulangiza Kell Kay eya izi ndi izi ndiye no this is what happened right um, pali audio ina yake yomwenso iku- ikutrenda the audio is trending like it's all over the internet in case kuti mwina ayanjani it's all over it's all over it's trending so audio imeneyi um, munapangidwa mention Kell Kay so ku Malawi kunoku munthu amene tikumudziwa ngati kuti Kell Kay who is Kell Kay tikudziwa Kell Kay wathu oyimbayo let's listen to the audio first nyani galu iwe usadule undiyankhe chomwe udulira foni ndi chani udula foni udula foni chani tudziwa zoti ukunyengana ndi Kell ndiyeno ndikupeza ndikupeza ndiponso umuuze Kell wakoyo i've got videos of you umuuze keli wakoyo ndikupezatu heatherwick kamwendo ndi cousin wanga late heatherwick kamwendo ndi cousin wanga ndikupeza i know your parents i know jack kamwendo nde ndikupeza and iweyo ndi keliyo munyamulane mutengane mukwatirane ndi keli wakoyo munyamulane you're so stupid you're such a bitch ndi opusa mwana mtundu wanji ufuna umangosokoneza mabanja a eni ake kunyengana ndi tofa pano ufunaso uzinyenganaso ndi chani ah my friend usamandiuza kuti you're clearly lost ill send you videos videos ukutuluka the same place kuyeli kumene keli amagona wafika ndege ya lero iwe ya past 2 you want me to send you the videos ah ndi opusa wamva usamatenge ngati fe zitsiru uhule wako umapangawo ukhale komweko ndi keliyo muuzane and send this voice note to keli as well untumizire umuuze kunena kuti sister wake wa tamanda wandiimbira foni wanditumizira voice note iyi Ndi- ndiopusa utenga ngati fe zitsiru mumatitenga fe ngati zitsiru ndi keli wakoyo ah ungofuna umangosokoneza mabanja a eni ake umayenda ndi ndani uyu wa miss Mzi- wa ndani miss mzini kaya amati ndani uko you wanted to ruin the, the, the marriage pano ufunanso ukapangenso ruin so marriage ya anthu ena munthu wa mtundu wanji ulibe manyazi ngati ufuna kuti utengane ndi keliyo nyamulanani mukwatirane mukwatirane mutengane ndi keliyo mukwatirane come in public i'm gonna expose you ndipo pamene ndikupezerepo ndikuswa mphwanga ndikumenya tikudziwaso ufunanso kusamuka ku nyumba kwa makolo akowo kuti ukakhale ukapeze malo nyumba ina muzikakumana bwino ndi keliyo phwanga iwe ukusewera yoduka ukusewera yoduka chifukwa audio imeneyi eti sanapange mention kk i don't think kk sobweza kutrenda so i don't know you know zinthu ziku- pe- people can make up stuff anthu akhoza kupanga audionso ngati kuti ndineyo just to destroy my image so i- i- this is an allegedly news Hey, allegedly Hey, kukhothi ine kukhothi ndinaphunzira zinthu zambiri nkhani ikakhala zoti iyo siyoona umati, umati allegedly so ilibe umboni kuti ndiye kapena nde chika okay I- ngati ali iyeye ndekuti that's their family issues uko samatikhudza ife yayi azisovera komweko koma ngati sa- si iyeyi ah guys mukumulakwira kk you know this is what i can say so mu audio mu mumve apa amene ananena mu audio mumve mumve ndikuswa mphwanga
ndikumenya
guys a- a- azimayi ndi atsikana statement imeneyo mati e iyi yoti ndikupeza ndikumenya chanchani chanchani imeneyo imeneyo ndi threat payokha so ine, i- i- ineyo if, if i was the girl kuti winawake wanditumiza audio imeneyo ah, ine ndakapanga ripoti ku polisi amwene ndikupeza like for real kumpeza nzako Eh, women we need to love each other come on man mm? ine ine za ine za azimuna aziru vaja rine rumbola re ine matanyula ri vaja ikalule ndine wamuna a amaartist azikazi anu azikazi anu maartist nose ndakadya ndipo nde ndakapakula Koma, you know you muzitokoza kuti I'm, I'm, I'm, I'm, a, I'm a woman you know so yeah, nkhani i don't know kuti it's true or not komano Kell Kay akutrenda because dzina lake linamveka pamene kuko kuti Kell Kay yanchani yanchani ya nde chomwe ndinganene ndichi azimayi mukaona zoti azimuna anu mwina they are cheating on you kaya mwina whatever i don't think it's, it's, it's, it's worth it kumafuna kumenyana ndi mkazi mkazi yemwe akupanga cheat nayeyo and i'm not even support i'm not even supporting cheating i'm not even supporting my mg2 i'm not komano you need to look at the, the root of the problem i know zinthu zachikondi zikondi ndi zovuta because anthu amasova out of emotions so zinthu zopanga sort out of emotions umapanga regret after yeah anthu enanu munapanga regret zinthu zambirimbiri inenso sometimes i regret zinthu zambiri zomwe ndima- ndinapanga zambiri i regret so you just have to be just be yourself zomakangana kumaphana chifukwa cha mamuna kumamenyana chifukwa cha mamuna and mamuna amakhala kuti mukumpatsa mphamvu Mpa- mamuna amakhala ndi zimphamvu mamuna eh, ndineyo basi mudzi- basi mudzimenyerana kumeneko azimuna azikhala ndi zimphamvu so ineyo i have nothing like i cannot say anything because sizikundikhudza zinthuzi ine ndingopanga ntchito yanga pano ndiyika yamwina inayi kumene kwadzati iwenso kumene kwapanga vidiyo ya ine audio ya ine kumeneko ndikupeza ndinake ine sindinyengana na mamuna wa munthu